mbunite n'ọnwụ na inye ego ee gịnị mezie rapụrụ m ka m lụọ ọrụ ndị eluigwe zite m ka m lụọ n'ụwa nwoke bụ nwe ihe mmeghe nwe ihe mmeghe mmadụ arapụghị ọ mụ na gị na-abụ ọ mụ na gị na-abụ ka e nyere ọrụ a mụ na gị nwere ọrụ a ị na-egbochikwa m ịrụ ọrụ ahụ ọ bụrụ mụ na gị ọsọ ọ ga-arịgo nwatakịrị a mma anyụkwa nwa asọm

ya gwara na ụka gị na-eje ọ bụ alụ na m je ụlọ ụka ọ bụ nsọ ị na-eje ụlọ ụka ị na-afụbụzi m n'ụlọ ụka mbụ afụ n'ụkwa gị ị ma na ị na-abịa na o nwere ike ọ bụrụ na ị na-abịa nke ọnụ ụtụtụ ụka ụmụaka mụ na-eke aga nke ndị okenye ana m eje ụka nine ee eh, nke ọ bụ na ị na-abịa nke six mana n'agbanyeghị o nwere ka m je kpelu chukwu ekpele kene ya n'isi nwa nwoke bụ nkịtị maka na chineke nna anọgo n'oche eze na-alụ ọlụ ebube ọ kwa m gwa gị ihe asị gị na nkịtị nwa gị eh. o needili ekpele rinne akwa bishọp na ndị ọzọ na-ekpele ya maka ofu onye anya kwa ekpepụta nwa mba nwa na-eje na blessed sacrament nwere ihe bishọp sọsọ gị na-ebeli ya ọnọdụ nkịtị nọ ọ dịghị ọ nalụ ọ bụrụ ofu onye ya ekpepụta ya o kwesịrị ka a gbakọọ aka ọnụ otu a bishọp na ịkpọ ọnya ọgbọ ndị ọzọ ya na ya na-alụ ọlụ ekpeweli ya ekpele o nwe ofu abụ a na-asị chee echiche ndụ gị beela onwe gị akwa i begolu onwe gị akwa wee bebela onye nọọlụ onwe ya ee ụgbọ ọnwụ na-abịa ị maala ebe ị na-aga chee echiche ndụ ị negodo awala asị bie ụkọ ndị agwa gị na nkịtị nwa nọ n'ụlọ akwụkwọ na-eme ọfụma na ụbụrụ abatago nke nwa gị ọ batago ehe kedu ibu gị na nkịtị nọ n'ụlọ akwụkwọ na-eme ọfụma ọkwa n'oge dị ka ụlọ ụka ka ị na-eje wee wela asị iwe wela asị wee na-asị onye na-eje ụlọ ụka kedu asị nsị ebe nkịtị ọrụ boy boy ka ọ na-agba onye na-agba ọ na-agba ọ na-ejekwa akwụkwọ ibe nna jukwudo bụ ee eh?

na-enyekarị m nsogbu mgbe ọ bụla asị ka m baa uru na ndụ m ji ndụ m mere ihe were onwe m baa uru ọsọ na ya na-enye m nsogbu bịa nwoke m ị makwa ebe friji dị egwu ya niile juru ebe ejiri e wee dozie ụlọ anụ emere ka a na-anwụ anwụ inyekwana m nsogbu

ama m ihe eji wee lụta nwaanyị ya n'ụlọ ọgụ ọ na-etiwapụ mmadụ agba gịnị ya mme ememe ajụ ihe legoro ihe bụrụ bụ friji ọ na-anyị alọ ọ nọrọ na-ekwu okwu ọ na-ekpesasị nso mpụta n'abalị nne anụ ọ na-asị bunata ibu bunata ibu bunata ibu i lu ebe a wee bi ibu negodu eji ebe achị ya mma onye ọjọọ ka m me na m sị ka m bunata ibu ebolie nsogbu adị ọgwọ na m na-ezu oyi ihe afụ nke oyi ihe afụ nke oyi onye mụlụ nwa ọkwa mmadụ mụlụ gị nwa mụlụ tie nwa mụlụ bu aka n'isi ọkwa mmadụ mụlụ fa nwa mụlụ tie mụchi obi mmechi ndị nwe obodo anụ nganga Eh, ndị nwe obodo ndị na-echere anyị obodo nche Ha! na ị dachazikwala anụ Hey! na ego ego amaka ịgụ akwụkwọ nwee ego ị na-ebu ịma na inwe ego ịgụ akwụkwọ ịma mbụ ahụ amaka ji gị na-ada anyị ọ- ọ nta aka masị m ọ nta ka o si mana ahụgo m na ọ dị ka o Nta- anyị adịghị ka ndị jere nta nye anyị anyị anyị adịghị ka ndị jere nta a na-amachakwanụ ịma nna nna m ha otu a ka a dị nkịtị na onwe ya mba mba mba adịzị m aza nkịtị o ịma na agụgo m akwụkwọ nwee ego doo ahụ ihe eme ka afa m nwee afa na ọ gịnị ka a na-akpọzi gị ị magolo afa m ihe eme ka o nwee afa afa m bụ kpọmụ mgbe m nọ nkịtị esi mgbe m nọ nkịtị esi na mgbe m nọ nkịtị kedu ihe unu mere m dabago na mkparị o mba mba mba mba mba senti pụta na ọ bụbeghị na mkparị ịma na ịgụ akwụkwọ na-adị mma agụsịgo m akwụkwọ agraduate-uo afụzi anya ọ bụrụ na ọga m mm, sorry. ọ bụrụ na onye nkụzi m nọ ebe a ọ ga-agwa m na m agara na m agụsigo agụsigo m wawulu nke nso nso wawulu nke nso nso igbe na-emeghị okwu ọnwa agụsikwala akwụkwọ nwa
ehe na ịmahọ ịmara ijebeghị ya ahụ o nwere ndị na-agụ ọnwa ịtọ nwee ndị na-agụ ọnwa isii nwee ndị na-agụ mgbe ahụ ọ dịpe ndị na-agụ o nwekwa ndị na-abata tata gụsie echi ma mara ihe na mana ka ọ dịgodu nụ ka ọ dịgodu nụ ka ọ dịgodu nụ yo ma ndị nwe obodo sị na ọrụ boy boy ka nwoke m a je mana ka ị ka anyị esi makwa na ọ wụrụ akwụkwọ ka o jere mana akwụkwọ ka ọ gwara anyị ya na-eje gba nkịtị obere oge ikuku kuo a hụ ike ọkụkọ anya n'ihe m na-agwa gị n'isi ya fụta ibe ọrụ n'obodo ka anyị nọ mana m zi gị ahụ amaka ya
nwekwa ike ọ wụrụ ego ọgwụ ya ka obi ọnụ ya mba onye a revu ego ọgwụ nwere obu onye ji wee vu ego ọgwụ ya

Nweghị onye m fụrụ. Ee, adọbadị m akpa m n'ilo. Nweghị onye m fụrụ. Wee gị na-asọbata. Mummy, nenụ m, nenụ m ụta. Abụrọzị m nwatakịrị. Obodo a bụ be nna m, ama m ụzọ ya abata. Sọ m sọ wee bata.
Eziokwu. kemgbe ị bata o nwego onye gị na ya kpa nkata mba hei ana m apụ ala oge oge etiri na mm, oge m ba moto o nweghị onye m ghelụ ọnụ lituo na moto gas pịa bata o nwebe onye mụ na ana m apụkwanụ ala nke ma bụ onye izi na-egede ọnụ o nwebe onye m tupụrụ ọnụ ana m apụ ala
hmm. eme ya bụ na ya bụ ka anyị baa hmm? i je bubaga akpa anyị ọ bụ na o nwe ife olili dị n'iligoro ka isi jụọ ya oyi anyị eje je fụ fada donatus hmm? maka gịnịkwa mummy chelụkwa
ọ mụa ka ị na-ajụ ajụjụ chelụ ka m wọta ya ị waga akwala m gwazi ya ife anyị eme ị sị maka gịnị ọ maka na kịtịkpa ya alacha ya anya ọ maka ya baa n'ụlọ ka onye ọ na-amụsa baa n'ụlọ
biko ewena iwe e, o nwere ebe m chọọ ịga biko biko ka m je ebe a dị m ezigbote mkpa m jecha ya bata anyị eje fụ fada donatus biko

ọkwanụ kịta kịta ee kekwa bread m ke bread wetara ka ọ dị ajụjụ dịzi ya kekwa ka ị ya-esi gba aka wee bịa fụ m na ya m buziri bread gagharịbazi ebe niile ịmaghị ebe a na-eri obi m ọkwa na egwu ka m na-egwusa gị ee ọkwa na egwu kekwa nke ke ka ije gị dị ije m amaka ije m amaka Ee? mana ya dịwa ịmakazikọ ahụ
ọkwa chum chum ịmakazikọ Ya ahụ dịwa. emesịa m ga-abịa Ee. kpasịa ụka o nwere ezigbote ihe dị mkpa mụ na gị ga-akarị mana ya dịbagodu ee nwanne m nwoke Ọdụmmụọ ọ batalugo
ya na Obeleze jebe ebe maazị obi ka ha jee kpere ya ekpere
eh, na ha jebeziri ebe nke maazị obi ka ha jee kpere ya ekpere ekperekwa hmm, ma nke na-emenụ ha bụzikwa pastọ o pastọ a na-ekpezi ekpere ekpere ndị mmadụ ekpere na-agọzi mana

pastọ sent ọdụmmụọ pastọ obeleze ee ọ tụrụ m n'anya mgbe a sịkwanụ n'ụnụ wụ pastọ ọzọ ee ọ tụrụ gị n'anya ọ ya bụ atụ gị n'imi ke ihe dị njọ na mmadụ na mmadụ ịwụ pastọ mba kedu ihe dị njọ na ịwụ pastọ o nweghị ihe dị njọ dị n'ịwụ pastọ ọzọ o nwere ihe dị njọ dị na ya mba o nwero mana yo man ị mara otu m si ahazi ihe a negodo onwe gị anya negodo onwe gị anya senti senti nke nwa nenu onwe gị anya ọ na ịda nebe onwe gị anya ọ na-enene m ọ na ịda atọ ọchị ha ewe nwoke m sachie gị ọnụ tacha tachie gị akpọ kedu ihe ị na-elo ọ bụrụ na ihe ịbata ya na mba maka ị na-anya n'ime anyị n'atọ n'ime anyị n'atọ n'ebe a aka m unu gụọ akwụkwọ

ị mara otu ụnụ na ha eje ọrụ ezinụlọ a na-akwụ ụnụ nwa kọchakọcha ụgwọ 6000 na-eje mba a na-akwụzikwara ụnụ 25 ka 15 mba ụnụ ji akwụ ụnụ 15 ụnụ niile onye ma ife ọ bụrụkwa so onye ma ife onye gụrụ akwụkwọ onye gụrụ akwụkwọ mara ife otu ụnụ fụrụ m ebe a agụrụ m akwụkwọ mara ife unu kpọbata ya ị ma na ọ ụnụ naabọ ka na ha pịtọrọ ife anụ ihe ụmụaka anụ unu kpọbata ya ọhaji

bịa nkịtị ma ihe m na-achọ ịgwa gị bido kịta ewegogo n'ọlụ and ọlụ wee bidogo kịta na-ejide
nne na-aṅụ mba ọ bụ ihe m na-ekwu
Buintabu, siga buintabu, buintabu.
Siga buintabu. Buintabu.

onweghị ifu mm, onweghị ife efu ma afụ bụ ka ị na-ezu azụ mma agwakwa mama o mma agwa ya mma agwa na ọ gị na-atacha azụ azụ niile dị ebe ọ bata ọ sị na ọ mụnwa na-ata
mba ma asị ma asị mana nye m ka m ta mana mama bata nwere ike ịgwakwa ya o akwai ma nsị ma nsị mba akwai ma nta mma agwa ya ọ ya ka m ji ekwu maka gị nye ihe

ihe ọbụla mee na m ta gị ụta ekwesịrị m ịta gị ụta before m kwụsị ịta gị ụta ị ya ejecha akọ ị ya ama ibe na-ege m ntị n'ọnụ ị na-anụ ihe m na-ekwu ị na-anụ ihe m na-ekwu na-eme ihe m na-ekwu akwụsị m ịta gị ụta mana ịma na amara ya amanyere anyị amanye ije rịgo nwaanyị achịrị na anya ichetezikwala okwu a gwara anyị anyị arịgoro nwaanyị mgbe onwere gwa nwaanyị ahụ ahụ a na-ama gị karịkarị akwara niile akwụrụ gị ọtọ ahụ a na-ama m karịkarị hụ nwaanyị a na-enibe ewu na ji a na-enibe ewu na ji mmadụ ọ wụ nkụ ahụ ya eji wee na-ama m karịkarị
ibe na-ewute m now wụ kedu ibe anyị ya eme ọ nya wụ ibe ọzọ kedu ibe anyị ya eme

mama nke anyị na-ahụ bagharị otu anụ mmadụ anwụrụ ọnụ sọ ọ gwara ihe ọzọ njụ e nwere iwe ọsọ onwe onye nwụrụ m biko nkịtị kedu azụ m kedu azụ m debe m esi ọkwa chisom anụ a mechaa anyị ihe
mana ị bụ onye ala a m ajụ gị kedu azụ m ị na-asị m ọkwa chisom emecha anyị ife ịkpa chisom aka ee agwa m gị ife ọkụ ji ntị oke eme kedu azụ m debe m eji wee si nri
mana mama nekene anya ọkwa ịma na ọkwa ịma na nya wụ chisom bụ judas nwanyị ọ judas nwaanyị ka ọ wụ mụ na ya kpakwara ya akpa o kụọ anya kụọ anya ntu kpaa onye ọbụla kwelu eje m zuru ejeghị m ejeghị m zuru mụ na ya kpara anyị jee weta azụ nye ọ ta m ta m sị ya ekwukwana ọ sị m o nje onye ka ọ bịazi na agwa ka ihe ọ na-akọkwa ọ judas nwaanyị ka ọ bụ deriko nwa mama onye ori mama wakwa m dere bịa chalụ
ịchọ ka nwatakịrị soro i wee zuo ori aka na akpa wee bụ na ibe niile bụ onye kwado ori o bulu egbe pụọ jee zute ezigbo ego bunatali nne ya ka ị bụ ori azụ ifele eme ewu ori azụ mgbe okpokpo ofu jegote azụ m eji si nni taa ifele na-emekwa gị nkịta ọ bụ na ị chọọ izu ori jee mụọ n'orini ka i zue n'ezigbo ori ka a ma na ori ka ị na-ezu ọkwa ife ije jegote azụ a wee nata anya n'ụlọ a ee mechaa ife mmemme mụ na ama mba mụ na isi ama mpụ ọkpị ama mpụ ọdụ apụrụ otu azụ a dị ka ọ ga-adụ ọ pụrụ dị ya ka ihe ego cheta ya ebe a ọkwa ife m mechaa chisom ihe n'ụlọ anụ a m mechaa anyị ọ ma na ọ mụnwa bụ nkịtị

ọrụbụga na ntasị afụgotekwu azụ m eji si nri ụzụ na ihe e bulu taa esi isi ọma ọma n'ụkarịa ndị ndị ọzọ chineke kedu ebe mmemme na biko kedu ụdị kedu ụdị kedu ụdị kedu ụdị anyị kọbụrụ nke biko mmadụ mụrụ diọkpara wee bụrụ ori ori azụ diokpala mmadụ na-ezu ori azụ ọ bụrụkwa na a sị na e nwude ebe o ji egbe jee gbawa bank m nọrọ na-enwe ọṅụ ma na odogwu ka m wee bụrụ ori azụ azụ ndị ọkwa na abụlụ anyị api ọgwụ wụrụ unu enyechaghịkwa anyị na ọwa ọkwa nọ iwe a na-awọkwa enyechaghị anyị
ọ gịnị na-emezi ahụ nzukọ ka m bịara a nọ nzukọ ebe a anụrụ m anụ anị sị m nọrọ anị mba ihe o ji were ya kwụrụ ọtọ kwụrụ ahịa nyanyana ahịa nyanyana si nzi nyanyana nye na ya n'obu ka were ụlọ nye na ya n'obu ka were ụlọ ụlọ mmadụ bara ụlọ biko m chọọ ịkwụ ọtọ m kwụrụ ji narị nọrọ akwụ m ọtọ ọtọ ka m chọrọ ịkwụ o nwere chọrọ ịkwụ onye ala nweke abịarọ m ebe a ka mụ na ndị ala kwuo ndị ala yi akwa ọ bụrọ ife m bịara ka abịarọ mụ na ihe itinye ọnụ na akọgheli ihe m chọrọ ịjụ ụwa ajụjụ ọ gị kpọrọ m oku a kedu ihe bụ uche gị n'ụwa ihe na-eme ebe a kịta ka m mara ihe m na-eme ọkwa oke nke ha ha si nwata na-achọ nke dịrị ya oke nke fa ka e nyefe ala ka bara ụlọ ndị eche na ihe aghọta ike aghọta otu gị n'ebe ndị ala ndị ala otu a ka i si wee fụ ya nke ife si m kwuo ee ihe mee bụ na iwekwa na iwe ala na-efe efe ọ na-efe efe ndị oyibo ya bụ na ọ dị contagious ọ na-efe efe ọ ya wụ na na gị na ha anọkọtago o fee gị enwechazi ihe ị na-ekwu mana ka o sina dị ọ bụrọ ihe m eji kwụ ebe a ihe m chọrọ ịyọ gị biko dododo biko dododo ihe m chọrọ ịyọ gị bụ na I am sonsless adị m sonsless enwerọ m nwa nwoke ịkpọsịkwana m ụdị okwu a biko enwere m nwa nwoke biko ka m na-ayọ gị mpa mpa gbagbuo gị mpa waa ya ọnụ ka m na-agwa gị adị m mpa gbagbuo gị mpa
unu dozichazie mmili si n'isi gbalụọ jekenụ dozie

chelụba nye olugo nke etu a ị chọ ka ị naazi onwe ị n'iyi kpamkpam ee nkịtị kedu ife na-eme ị ọ bụ etu a ka e si wee zi
nwa ya eme m nee m anya fụ na akwụ m ọfụma nwe ihe na-eme m nke maka mmasị na o nwe ihe na-eme m kee ka i si wee bịa kwụrụ m n'ihu
kee ka i si wee bịa kwụrụ m n'ihu na-adagharị na-asị na o nwe ihe na-eme m
mụnwa bụ ihe iru na-adagharị mụnwa n'olugo nke ejizi mmanya nya ka ị bụrụzi ọlaka mmanya ọmalịcha mmadụ dị ka nkịtị yarị azụ ka ọ na-eje chelu nkịtị kedu ebe anụ m gote m eji wee si mmiri ka m nke dị m mkpa
maka anụ ahụ chefukwa elu Papa, manda ya